Custa faina est fata cun s'agiudu de sa Regioni Autònoma de Sardigna, Imprentas duamilla e binticuatru duamilla e binticincu, Lei de sa Regioni bintiduus de su duamilla e dexiotu.

Beni benias e beni benius in custu atòbiu nou de Boga Boxi, sa mandada in limba sarda ca bollit donai boxi e logu a chini at isceberau de bivi, traballai e frincai in Sardigna. Oi eus a fueddai de un'eventu ca fait coiai su cìnema cun is limbas de minoria, cun sa mùsica e s'aciunta culturali e sotziali, su Babel Film Festival, e nd'ant fatu s'editzioni de noi in Casteddu in su mesi de làmpadas. Su Babel Film Festival est su primu cuncursu de cìnema internatzionali totu dedicau a is produtzionis ca contant is limbas de minoria e minoradas. Is limbas de minoria aguàrdiant una arrichesa ca no ndi bogat a pillu feti traessu is fueddadoris, ma fintzas traessu is artis, cumenti cussa de su cìnema. Su fèstival est promòviu de sa Sotziedadi Umanitària Cineteca Sarda de Casteddu e de s'assòtziu Babel, fintzas gràtzias a s'agiudu de entis pùblicus e a cumpàngius ca benint de diferentis giassus de su mundu. In is ùltimus annus sa Sardigna at fatu passus mannus po s'amparu de su patrimòniu de is lìnguas de cosa sua. connoscendi su cabali de medas variantis unias de una punna comuna, srabai, amparai, avalorai is limbas de s'ìsula. Su Babel Film Festival nci intrat in custu cuntestu cumenti de progetu culturali ca bollit promovi s'arrexonada intra is culturas linguìsticas diferentis, imperendi su cìnema cumenti de aina po s'espressioni e sa resistèntzia.
Sa de noi editzionis de su Babel Film Festival promòviu de sa Sociedadi Umanitària Cineteca Sarda e de s'Assòtziu Babel cun su patrocìniu de sa Regioni Autònoma de Sardigna est stètia apariciada in su mesi de làmpadas, cumentzendi de s'otu e fintzas a su trexi, in Casteddu, in d-unu annu chi si dd'eus a arregordai po is gherras e is deretus negaus. A su centru de su fèstival, cument'e sempri, sa difesa de limbas de minoria, chi funt vìtimas de s'omologatzioni culturali de su mundu. Unu tema chi eus agatau me is sessantunu film in trint'otu limbas diferentis cun dicianoi lungometràgius, noi documentàrius e trintatres crutzumetràgius, seletzionaus po sa capacidadi insoru de contai iscòrrius, memòrias, identidadis e resistèntzia culturali.

Est stètiu donau su Prèmiu Maestrale po su mellus documentàriu, invècias a Zen, Iran, duemilla e bintitres, in sa lìngua talish, at bintu cumenti mellus grutzumetràgiu, contendi s'acàpiu sacru intra lìngua, terra e identidadi. Atrus prèmius de importu funt stètius Le Pacha, ma mère et moi, Bèlgio, duemilla e bintitres, Unu film chi chistionat de s'identidadi culturali curda e at bintu su prèmiu Diari di Cineclub. Abele, de Fabian Volti, Italia duemilla e binticincu, fatu intra de sa Sardigna e de sa Palestina, at bintu su prèmiu Unica, donau de is iscientis de s'universidadi chi ant apretziau sa denùncia de su colonialismu territoriali. Sa giuria One World, fata de imigrantis, at premiau Fraria de Alberto Diana, film antifascista chi contat una stòria de Sardigna de is annus binti. Su fèstival at assignau puru atrus prèmius a traballus fatus cun lìnguas e dialetus de Itàlia e de atras partis de su mundu. Po su sardu, a films cumenti La punizione del prete, si seus acapiaus. ma puru a atrus traballus fatus in friulanu, napoletanu, salernitanu, cilentanu, marchigianu, tortonesu, fintzas a idiomas cumenti catalanu, occitanu, suahili, nenetz e kernewek. Custa primu editzioni de su fèstival fata in istadi est praxia meda a totu su pùbricu, gràtzias puru a unu programma arricu meda de acuntessimentus, spetàculus, ciaciarradas cun registas de totu su mundu, laboratòrius po pipius, atòbius apitzus de is lìnguas de minoria e puru una parti dedicada a su cìnema de sa Palestina, gràtzias a s'agiudu de s'Al-Ard Film Festival po sustenni su pòpulu de Gaza. Su Babel Film Festival est arrennesciu un'atra 'orta ancora a avalorai e promovi sa diversidadi de totu is lìnguas e a donai importàntzia a is deretus de is pòpulus.
Su Babel Film Festival est unu festival de importu mannu, est nàschidu in su duamilla e dexi, po initziativa de sa Cineteca Sarda e de s'assòtziu Babel e de sa sotziedadi Terra de Punt. Est s'ùnicu festival internatzionale dedicadu a sa limba de minoria, o mellus, A su cinema chi chist chi faeddat sceti in sas limbas de minoria. Una particolare atentzioni est dedicada a sa limba sarda. Nosatrus seus Operendi in Sardigna e in Sardigna nc'est una mera produtzione de films in sardu. Po promovi su cinema in sardu eus pensadu de organizai unu festival chi podessi Creai relatzionis cun sas limbas de minoria de totu su mundu. E su fèstival tenit custu obitivu, creai relatzionis cun sas limbas de minoria de totu su mundu, su catalanu, s'ocitanu, su bretone, ma fintzas sas limbas de minoria Faeddadas in Sudamèrica, in Nordamèrica, in Àfrica. Eus organizau noi editzionis, sa prima in su duamilla e dexi, poi su fèstival est diventau biennale, biennale poita sa sa produtzioni de films in in limbas minoritàrias no est meda Est dificoltosa sa produtzione de film in limba in limba de minoria, pertanto eus pensau de organizai dònnia duus annus su festival po si pigai su tempus de arregolli totu su cinema mondiale chistionau in limba de minoria. Tocat a nai chi in custus cincu ses annus, is ùrtimus cincu ses annus, sa produzione est crescia meda de cinema in limba de minoria poita nc'est una Est crèschida s'atentzione nei cunfrontis de sa faeddada locale, de chini chistionat ancora in sas limbas de minoria poita chistionai in sa propria limba est olit nai tirai a foras Totu sa pròpia memòria, sa pròpia stòria, sa pròpia traditzione, sa pròpia cultura. E sa genti chistionat sempri de prus in in sa pròpia limba. Custa atentzione oviamente est recepia de is registas e sa produtzione est aumentada meda in cust'annus. In s'ùrtima editzione eus arregotu centutrintases film de limba in limba. Nd'eus scioberau una sessantina e in ses diis eus organizau su fèstival in Cagliari a s'Exma s'ex matatoiu de Casteddu. Eus cunsignau Catòdici prèmius, tres importantes, de meda importu, funt cussus assignaus de sa giuria principale de su fèstival, una giuria composta de cincu personalità de su cìnema e de sa cultura de sa limba de minoria mondiale, cust'annu eus tentu comente presidenti Enrico Pau chi est unu de is registas sardus prus importantis chi teneus. Su cambiamentu principali de s'editzioni de noi de su Babel Film Festival est stetiu chi eus cambiau periodu de s'annu, seus passaus de s'atòngiu a s'istadi, E eus scioberau de ddu fai in una location, si narat diaici, in una location a s'obertu. Eus scioberau l'Exma di Cagliari, chi est unu centru de cultura, unu spaziu meda bellu aundi si podint fai medas cosas. E medas cosas eus fatu in custu festival, incumentzendi de is proietzionis a s'obertu in una bella sala cun una bella proietzioni a su friscu, gosendi de su de sa noti casteddaja e atras proietzionis in una salixedda allestia in s'internu de sa strutura po fai is curtzus, po fai biri is curtzus e po seguresa poita su tempus insoma medas bortas est traitori e tocat a si pigai su seguru.
Bos dao sos salutos de de sa Regione Autonoma de sa Sardinna e finzara ovviamente, comente si narat in italianu, de s'assessora de Ilaria Portas chi custu sero po un'ateru impinnu istitutzionale no at poitu essere presente, ma m'at natu craru de de bos salutare meta, chin coro.

Acabande semus fininde de los assentare, an a bessire in pacas dies o in pacas chitas a su prus, e semus faeddande de su bandu Imprentas, chi est unu bandu de importu mannu po sa cultura sarda in limba, in totu sas limbas de sa Sardinna,

ca si lu meritat meta. Ecco, inoche b'est su fan club. Po torrare a s'arrejonu, semus faeddande de su bandu imprentas e semos faeddande de su bandu Tulis po sos isportellos de sa limba sarda e de totu sas limbas de minoria, ca in Sardinna tenimos sa fortuna manna, ca po mene est una una cosa de importu, de tenner una limba sarda chin totu sas variantes suas, chi est una ricchesa, no est una cosa mala de las tenner, e fintzas sas atteras limbas chi ammento sono su saligheresu, su faeddu catalanu de de sa 'idda de de s'Alighera, e de cussos tretos de sa Sardinna, semos faeddande de su sassaresu, semos faeddande de su cadduresu e de su tabarchinu, custas chimbe limbas sono arreconnotas dae sa Regione fintzas chin d-unu azutu, chin d-unu sustentamentu finantziàriu, chin sas lezes chi nos permitin de lu àchere. B'est de muntoare totu custu mundu chi travallat po sa limba sarda, E chentza ismenticare sos chi faeddan sa limba sarda, ca est est bellu de de andare in sas biddas o de intrare in unu locu de travallu, non solu in s'ufìtziu meu, in s'ufìtziu meu faeddamos totu in sardu, donzi unu in su suo e comente mi piaghet a narrer semper, Nos cumprendimos ca nos cherimos facher cumprèndere, ca nois sardos cando non nos cherimos facher cumprèndere achimos in modu chi non nos cumprendat mancu su 'ichinu, cussu chi istat a làcana chin sa domo, cando cherimos gai, cando cherimos invetze no, nos cumprendimos bene e prus de àtere puru. A parte custu custu impennu chi chi semos picande comente Regione, unu un'ùrtima cosa chi mi diat piaghere a nàrrere e de chircare de totu cantos de de àchere est, ammentande cussu chi an iscritu cussos zòvanos, no, su deretu de faeddare. B'est fintzas su su deretu de iscrìere, su deretu est una cosa bella, chircamos de àchere in modu chi bi siat fintzas su piaghere de faeddare e de ascurtare custa limba meravillosa chi tenimos in cust'ìsula. Gràtzias a totus e bonu sero. Grazie dottor Pellegrino, grazie per il suo contributo.
Ocannu eus detzìdiu de fai unu sciacu mannu de atividadis dedicadas a unu pùblicu diferenti de is pipius e is mannus. Difati seus ativau de laboratorius cun is mascareddas de Buratinos in lingua sarda, un'atru laboratoriu de cantzoni fatu da Renzo Cugis.
Goppais Samuele Dessì. Goppais Renzo Cugis. Goppais de diarerus, miga po de baras. Goppais, goppais de frori. E ita seus benius a fai innoi? Seus benius a fai unu spetaculu po pipius. Unu spetàculu laboratoriu, depimus aterus. Laboratoriu. Laboratoriu. Mi praxit laboratoriu, non m'est bènniu subitu.
Conta contendi, aundi eus a contai, eus fintzas a cantai. Cantai, certu. Cantu deu. E deu sonu, però. Issu sonat, deu cantu, eus a fai cantzonis e contus po pipius, pighendi de sa literadura, de sa chi si narat sa literadura de sa pipiesa, dell'infanzia, eus a provai, eus a pigai contus chi in sadru, però, custus contus. No funt connotus poita ca ddus eus furriau in sadru nosu e.
Funt connotus in italianu. Funt connotus in italianu, no. Eus a fai la zuppa di sasso o sa supa de pedra, chi est bellixeddu meda, chi est meda connotu, eus a fai il Gruffalò, eus a fai. Is tres proceddeddus. Is tres proceddeddus, cussa est giai prus connota. Poi eus a cantai cantzonis e eus a furai de aundi, eus a furai de su carasciu nostru etotu, poita ca deu e Gianfrancu Liori, ma cun sa. is farrancas de Samuele seguru chi nc'at postu in maus e issu, poita ca nosu nosu seus scritus cantzonis, bideas, fueddus e cantzonis, ma custu ddas at totu dèpias così coxinai coxinai e de su bellu a ddas fai, no, eus a fai is cantzonis de Filastrocche'n'roll ddas eus a fai unus cantu in sadru, in sa lingua nosta e custu at essi custa specie de

Eus fatu puru de is laboratorius dedicaus a unu pubblicu prus mannu, unu pubblicu de apassionaus de cinema e de su traballu de su cinema. Difatis eus incarrigau dus filmmaker de fai duas scuadras, duas troupe, e in su periudu de su festival, in sa cira chi nc'est stetiu su Babel Film Festival, ant scritu e e realizau interpretendu puru unu picculu curtzu, is curtzus funt meda bellixeddus, ndi bieus un'arroghiteddu. Ma ua cosa si dda potzu pedì? Ma fustei ita est fadendi? Seu faendi fotografias. E gei dd'apu biu ch'est fadendi fotografias, ma poita?
Rapresentat una cosa chi una persona a mimi cara tenit a intru, fissat meda meda.
Eja poita tui mi conoscis, cun tui potzu chistionai, tui ses s'unicu ca mi cumprendit. As considerau s'idea de un'atru traballu? Apo agatau duus traballus in sa zona tua. No! Deu bollu su traballu miu! No ddu bollu un'atru! Puru in custa editzioni, cussa de noe, su Babel Film Festival at tentu meda atentzioni po cussu chi est sa formatzioni e continuendi a fai su discursu de sa Babel Academy, de workshop, de momentu de incontru cun professionistas de su setore cinematogràficu, obertos a totus e gratuiti. Cust'annu eus tentu s'esperièntzia de Marco Antonio Pani, friscu de bèssia in su cìnema cun su film, su primu lungu metràgiu de fintzioni fatu de issu, nominau Nemos andando per mare, e difatis at riportau pròpriu custa esperièntzia de custu film, unu film meda particolari, una prenda po su cìnema sardu chi si cunsillu de circai chi non dd'eis biu balit sa pena a ddu biri. Marco in custa dì de incontru cun su pùblicu at chistionau, at contau cumenti est nàsciu, cumenti est andau a innantis su progetu de su filmu.
De candu apu tentu s'idea a candu apu bistu su filmu in su schermu, ant passau ben bint'annus, podeus nai, Batòrdixi annus de s'idea a inghitzai a iscrii e seis annus de candu apu inghitzau a iscrii a candu apu acabau sa pellicula e dd'apu bista proietada. Est unu misciamureddu fra passau, presenti, sonnu, bisu, realidadi. ammentus, fantasia, est est totu ammesturau de una forma concreta, ossia est est ammesturau comente s'ammisturat su pensamentu candu ti candu ti ti iscidas de unu sonnu. Tu istas drumendi, ti iscidas e in cussu momentu su su bisu, sa realidadi si ponin impari e s'influin s'unu cun s'atru E in totu su filmu est aici, o sea, est comenti si calincunu dd'apat sognau e dd'apat iscritu in su momentu de si scidai. Funt rimas po modi 'e nai, funt, s'assimbillant a rimas, però non sono rimas diarerus, est una spessie de limbazu semi-poeticu chi mi sirbiat po Conservai s'idea de su contu chi si trasmitit cun sa poesia orali, no? E intzandus sa poesia, cun sa poesia inghitzat a su filmi, cun una cantada de poetas improvisadoris, e a pustis totu su testu in simil poesia dd'apu scritu deu, dd'apu scritu deu, custa 'orta diretamenti in sardu E faendimi agiudai po ddu ponni beni, in sa prima fase de un'amiga mia chi si tzerriat Angela Pinna de S'Ulumedu, chi connoscit meda beni su logudoresu, e de Ivo Murgia po sa parte prus pitichedda chi est sa parte in campidanesu. Luegu mi seu cunfrontadu cun totus is interpretis de su filmi. po ddu ponni totu in sa limba sua, in sa limba, in sa varianti, in su dialetu de cada bidda de is atoris. Giovanni Masia est unu pastori, est unu pastori e meda cosas, a parti de unu pastori est unu esteticu, est un'ativista puru po s'indipendèntzia de una parti, po sa limba de atra parti e po sas cosas de sos problemas de is pastoris puru. Si seus connoscius in su duamillatzincu faendi Panas, issu at fatu su protagonista, su pastori Totoi in cussu Cortometràgiu cosa mia. E luego si seus incontrados un'atra borta cun Capo e Croce, issu faghiat sa parti de de issu de issu etotu, poita fiat unu pastori lotendi po sa po su compartu de de de is allevadoris, de is pastoris de Sardigna. E luego eus seghiu collaborendi. E in Nemos andando per mare at stetiu una faina mera mera traballosa po issu poita tenia che studiai tenia de studiai mera dialogu medas palauras tenia che che mi teniat che agiudai in su in su sardu de de Olmedo de S'Ulumedu e a stetiu a stetiu meda generosu E meda professionali puru su traballu. Poi chistionu de de su cinema cosa mia, de comenti seu arribbau a s'idea de Nemos andando per mare, dd'ammustru unu pagu de de sas cosas chi apu fatu in sos ultimus bint'annus e po ddi fai cumprendi comenti trabballendi, sighendi un'idea E chentze si frimmai de fai cosas si podit arrivai a serrai unu tzìrculu, naramus, cinematograficu, de un'idea de cinema. Seu nàsciu in Sardigna, babbu miu chistionat in sardu, in Cùglieri, sceti chi issu chistionàt in sardu cun jaju e jaja, però no chistionàt in sardu cun mei. E deu non dd'apu, non dd'apu imparau candu fimu piticu e non dd'apu imparau candu femu unu paghixeddu prus mannu, ddu seu imparendi immoi. Dd'apu imparau unu pagu traballendi, prima cun Paolo Carboni, in Capo e Croce, girendi in sa Sardigna, fatu sos pastoris chi chistionant su sardu de dogna logu de Sardigna. E, e custa est una cosa chi creat confusioni unu paghixeddu, però ti abituat a dd'ascurtai e a ddu chistionai unu pagu. E immoi mi so lancendi, no, no ddu sciu si si narat lancendi a chistionai sardu, nci so provendi. E custa est sa segunda intervista chi fatzu chentza mi preparai. M'iat a praxi meda de ddu imparai meda beni poita est calincuna cosa chi est parti de sa, de s'identidadi mia Mancai no ddu chistionit. Deu
de pipiu non apu fueddau in sardu. Babbu est de Seui, est nàsciu in Seui, mama est in Casteddu, ma nàscia issa puru de seuesus. Però deu seu nàsciu in unu momentu particolari A canta in iscola non si imparàt su sardu, si faint chistionai su s'italianu, s'inglesu, atras limbas, e apu scioberau de imparai su sardu candu seu cresciu, pruschetotu candu apu cumenzau a traballai comente comente giornalista. Custu po po du duus motivus, unu est ca in in is annus sa Regione at at finantziau meda progetus, po sa limba sarda e tandu fut un'ocasioni po po imparai una cosa in prus de de imperai poi in su in su mundu de su traballu. Immoi po mei su sardu est finas un'impegnu chi chi 'ollu portai innantis poita pensu ca Tocat a a ddu pesai su sardu. Est una lìngua che chi est morrendu si, est un'obietivu ddu fueddai po po ddu fai bivi torra un'atra borta. S'idea de fai custu documentàriu nascit gràtzias a a unu prèmiu, su prèmiu Kentzeboghes, chi est unu cuncursu fatu de s'assòtziu Babel, chi donat, chi produsit film in limba sarda e de minoria. A pustis apu pigau finas su finantziamentu de s'ISDRE, cun su bandu Avisa, chi po genti giòvana chi fait film. Seu innoi a su Babel Film Festival po presentai unu documentàriu, Seu innoi, chi est unu contu a pitzus de una banda musicali chi benit de Seui, una bidda intre is montis de sa Barbàgia. E custa bidda tenit una particolaridadi, ca est una bidda chi tenit sa mùsica in su DNA. De unu sèculu est presenti una banda musicale istòrica, sa Banda Gioachino Rossini, e dae custa est nàscia in su duimilla e diciannoi un'atra banda, una banda noa chi sonat mùsica chi fait jazz, funky e si narat Seuin Street Band. Est una banda cumenti cussas americanas chi faint marching band e si bint a giru in totu su mundu. Poita apu scioberau de fai custu documentàriu? Poita Seui est una bidda ca sufrit, cumenti atras biddas de sa Sardegna, de su problema de su spopolamentu, nascit pagu genti e ndi morit meda, meda aberu. E tandu sa mùsica poita podit essi de importu? Podit essi de importu poita est unu signali, una luxi intre custu intre custu mundu, mundu nieddu, custa realidadi chi non donat isperu a sa genti. E gràtzias a sa mùsica meda medas piciocos e piciocas de sa 'idda imparant a sonai unu strumentu, ddu faint imparis, s'agatant una una o duas bortas a sa cida po po sonai e po po imparai unu strumentu nou. E custu podit essi a beru unu una forma de de riscatu po po sa genti chi bivit chi bivit in Seui poita est est diaberu dificili abarrai custu est unu documentàriu chi contat sa genti chi abarrat in unu logu e ddu fait intre meda dificultadis poita funt boghendu servìtzius cumenti s'iscola sa sanidadi est dificili a nci arribai puru E tando apo pensadu ca una realtade aici podit essi importanti a dda contai. Geo soe Matteo Incollu e soe inongi su Babel Film Festival chin s'ultimu film chi apo fatu chi si mutit Tres animeddas. Est una black comedy, una commedia niedda chi allegat de duus academicus de Casteddu chi cumenciant unu viaggiu Po circare unu baullu in unu campusantu, su baullu de Pedru Puddu, chi est unu professore meda famosu in Casteddu e custos duus piciocos cumenciant custa circa ma iscoprint ca Pedru Puddu est su plus interrau in Sardigna e duncas non si dda faent a dd'acatare. E duncas est unu film chi faet arrìere e chi allegat de morte, de pantumas e de campusantus però in una manera Divertente e irònica. Deo soe regista, però soe puru produtore e scenegiadore. Produtore poite ca tèngio una domu de produtzione in Casteddu, si mutit Mommotty, e semus giai formaus de dege annos e Faemus peri film de àteros registas, spot publitzitàrios, curtumetràgios e videoclip. Duncas mi òcupo peri de acatare finantziamentos po àteros films, de organizare traballos de àteros registas e de àteras produtziones, e duncas so peri produtore e duncas circo peri de organizare e costruire unu film, non solu ddu girare comente regista. Segundu me est unu momentu positivu poite ca sa lege cinema est torrada a funtzionare bene e funtis essindo un'atra 'ia us bandus chi finantziant us films, sia curtumetràgius, documentàrius e lungometràgius. So 'idendo ca funtis peri registas giòvanus chi funtis faendo films noos. chi m'agradant meda, oltre a us solitus maistrus de su cinema sardu, cumenti Salvatore Mereu, Bonifacio Angius, chi sighint a tènnere sucessu, chi si podet nàrrere sucessu, no dd'iscio, e fama peri a foras de sa Sardigna. In sa vida deo si dda fatzo a allegare in sardu solu cando torro in bidda, deo 'enzo de Baunei, e cando torro in bidda si dda fatzo a allegare chin us amigos, chin us fedales mius, in calicuna festa, in calicuna occasione speciale. In domu dd'allego pagu, chin mamma e chin babbo, calicuna ie, ma solitamente ddu impero solu in giru chin us amigus. Però funt us amigus chi allegant in sardu peri in traballu e duncas si dda façu a ddu mantennere sempre biu. In su traballu ddu impero solamente po scriere calicunu filmu in sardu. Apu girau Una pariga de filmis in sardu, unu fut Malefadau, chi fut girau in sardu de Baunei, ambientau in su corantadus, e poi custu Tres animeddas però ist girau in campidanesu e non in sardu de Baunei. Depo narrere ca su sardu de us protagonistas ist a unu livellu altu meda, Lele Pittoni e Franciscu Bachis funt veramente bravus, m'ant ingitau una surra de De paràulas noas e su sardu est veramente a unu livellu altu. Un'atru incontru importanti est stetiu cun Massimo D'Anolfi, regista e montadori, chi at chistionau de su cinema 'e cosa sua. Massimo D'Anolfi est connotu in Sardigna poita est s'autori de unu film de muntàgiu nominau Materia Oscura, unu film chi contat sa situatzioni in su poligonu de Quirra. Tizza Covi e Rainer Frimmel ant portau s'esperièntzia de documentaristas e ant chistionau de cumenti si contat sa realidadi E particolari interessanti de su cinema 'e cosa insoru è chi è unu cinema a basciu costu e e e finzas de custu s'est chistionau e at obertu scenarios importantis po is autoris giovanos sardus chi incuminzant a a s'affacciai a su mundu de su documentariu partendi de su fattu chi est s'idea prus importanti meda bortas de su dinai a disposizioni Su dinai è importanti, però su dinai senza s'idea, senza su sguardu eh, chi si depit tenni po sa realidadi non è, non è mera importanti. Un atru momentu de incontru c'est stètiu gràtzias a Radio X, chi at fatu de is atòbius eh, a su Mirii, chi funt, funt andaus in onda in su canali radiofònicu, e non sceti ingunis po sa genti chi nci fiat in presenza. Sergio Benoni at chistionau cun registas, autoris e professionistas de su setore cinematogràficu faendi-sì contai unu pagu cumenti est sa visione insoru de su cinema. Un'àteru momentu de incontru importanti chi at afrontau temas legaus a is lìnguas de minoria italianas est stetiu cussu chi eus fatu cun Articolo Sesi, Artìculu ses est un'assòtziu nou chi tenet s'obietivu de acomunai totus is lìnguas de minoria italianas in fainas chi tenent comenti obietivu sa promotzione e sa tutela, comenti est scritu fintzas in sa lege cuatru otu dus. Po chistione de cussu nci fiant esponentes de sa minoria ladina, de cussa grica de su friulanu e e giustamenti puru de su sardu. Su festival de dexi at essi in duemila in su duemila e bintiseti, siguramenti custa formula de ddu fai in istadi custa chi at essi sa formula de su benidori po su festival e seus giai pensendi a a novas de de ponni aintru in su programma e e insomma. Contaus de fai unu festival ancora prus bellu de custu de cust'annu.
Po custu atòbiu puru eus acabau. Gràtzias po s'ai sighiu. Si torraus a biri sa cida chi benit cun un'atòbiu nou de Bogaboxi. Chi cumenti sempri, si boleis sinnalai eventus. Fatus o contos chi pensais potzant essi de cabali a ddus contai, scrieisì una lìtera a su giassu bogaboxi punto tv sitzigorru gmail punto com, poita seus innoi prus chi atru po intendi sa boxi de bosatrus.